Moni, ndine Jack. Nde masiku apitawa nalonjeza kuti ndipanga nkhani ya kuopsa kwa nkhondo, makamaka emphasis pa Hiroshima ndi Nagasaki. Ndiye nkhani yake ndi ya nkhondo, nkhondo si yabwino, koma chakumwacho mukhoza kutengabe, chodyeracho, tiyeni ticheze. Nde tikakumbukira history ku secondary school ya nkhondo mmene zimakhalira padziko lapansi eti, kuti kuyambira nkhondo yoyamba ija, First World War, yomwe inayamba 1914 kutha 1918 eti kuti inayamba ngati simple koma anthu ambiri ma millions anamwalira anafa pa nkhondo ngati imeneyo komanso tikakumbukira kalekale 1905 Japan inachita attack Russia. Japan, dziko laling'ono, linachita attack Russia, dziko lalikulu kwambiri, 1905. Koma chomwe chinachitika n'chonena kuti Japan Army yawo inali yamphamvu kwambiri. Russia, dziko lalikulu kwambiri, Army yawo yaikulunso kwambiri, koma analuza nkhondo imeneyoyo. Pamenepopo pali very important kunena kuti zinapangitsa ma Japanese kuti akhale boosted kwambiri anazimva kuti oh ifeyo ndife amphamvu kufika pogonjetsa Russia 1905 imeneyo nde first world war yatha 1918 tipitirire kumapita kwa 1930 chakuti mukakumbukira history kunali arms race ma armament treaties zonena kuti maiko anayamba kupanga zodabwisa kuyambira germany kunena kuti germany imafuna kuti izichita conquer kumalanda maiko ena ambirimbiri ku europe amene anali pafupi amapanga ngati kuti afuna alande achite take over europe yonse nde maiko ena amayamba kuchita mantha kuti "Ah, awawa akuda kutani eti nde panazambika timpungwepungwe tapansipansi nde maiko anayamba nopanga magwi- migwirizano For example, France ndi Britain amagwirizana cholinga chonena kuti ifeyo china chichonse chikachitika tithandizana. Komanso chifukwa choti mayiko amakayikirana, mangokayikirana kuti awawa kalipo komwe akupanga, iyayi awawa koma palibe amene anali ndi umboni, mangokayikirana, amayesera kutumiza ma spies chani. Koma chifukwa cha chikayiko chimenechocho aliyense anayamba kutani kuonjeza ma soldiers awo kuti ee apa nkhondo imatha kuzan kubuka tiye tionjezere ma soldiers nkhondo imadzatha kubuka tiye tionjezereni zida zathu nde amayamba kumapanga chani zida mpamene panabwerera arms race maiko ena anayesesa kumainyengerera germany ija kuti nkhondo isatani isachitike samafuna kuti nkhondo inanso ichitike ngati ya world war one imeneyo ndi ma appeasement policy ankapanga a britain kunyengerera germany nde sizinapite patali mpakana nkhondo inapezeka kuti inatani inayamba 1939 itayambika nkhondo ija anapezeka kuti maiko ambiri anali against Germany eti, Adolf Hitler, Hitler amagwirizana ndi achina Mussolini aku Italy, pamene maiko ngati France, Britain amamenya mbali imodzi eti, usa siinalowerere nawo nkhondo imanena kuti imachita follow policy of isolation, imanena kuti nkhondo zanu zaku Europe zo ife zisatitani, zisatikhudze, ma Americans amakhala amapanga zawo, ngakhale chakumapetopeto amazathandizira Britain ku, kuipatsa zida chifukwa choti Britain inazayamba kuvulazika kwambiri ndi Germany ndi anayamba kuithandiza kuipatsa ngongole plus zida kunena kuti ithandize kumenya nkhondo nde America ija ili phee kumene inali kuja nde Japan ndi USA inakhala iku, ili ndi zokambirana kwa nthawi yayitali zokhudza madera a ku Pacific mayiko kapena nditi ma island amene ali around pacific mbali za ku japan ndi mbali zina za ku usa kunena kuti kukhala ngati kuti kumakhala ngati akanganirana pang'ono koma amakambirana ngati za mtendere koma samamvana samapeza solution nde mapeto ake mwadzidzidzi No Warning, Sunday, pa December 7, 1941, anapezeka kuti Japan inatumiza ndege zake 353 kukapanga attack ku Pearl Harbor. Pearl Harbor ndi malo dera la ku Hawaii ku Honolulu kunena kuti inali ngati base ya military ya ku USA ndi anapezeka kuti anangochita attack mosadziwika bwino. anawadzidzimutsa samayembekezera nde zinapangisa kuti usa ijoine nkhondo ija imanena kuti ife sitijoina nawo ife tingoyang'ana tikupanga tikutsatira policy of isolation pompo usa inajoina nkhondo second world war itajoina second world war uje dziko limene amamenyana nalo kwambiri inali japan amalimbiranabe malo aku pacific aja nde majapanese nkhondo yawo inali yosasewera ayi. Mmene amatrainera m'mind mwawo zimakhala zonena kuti nkhondo imfa samayiwopa pa nkhondo amanena kuti ifeyo tikufera dziko lathu tikufera empire yathu nde anthu ake anali opanda mantha chilichonse akauzidwa kuti apange amatani amapanga koma chifukwanso cha kujoina kwa usa mu nkhondo muja panapezeka kuti maiko ena aja apangidwa boost uh, britain france maiko onse amene amamenyana ndi chani ndi germany aja anapangika boost ndi nthawi imeneyoyo Italy inali itafoka chifukwa choti leader wawo Mussolini anali ataphedwa nde pamene mu 1945 July anapezeka kuti anaigonjetsa Germany nde amaona ngati kuti Germany ikagonja nkhondo itani second world war itheratu koma second world war siinatheretu chifukwa chonena kuti Japan siimatani siimalora chinanso chomwe chinaipangitsa Japan kuti izikhuwakhuwa china nchoti chifukwa chonena kuti anagonjetsa Russia mu 1905 amakhulupirira kuti a America sonka chani tikhoza kutani tikhoza kuthana nawo nde nkhondo ija momoti ithe nkhondo ija simantha amalolera ma Japanese aja amakwera ma bomber awo aja ndege zawo zija amangololera azikango kungowuluka basi kumenya building analibe nazo ntchito kuti kaya afa kaya atani nde zomwe amapanga iwowo zimawononga zinthu zambiri za ma americans aja nde anapezeka kuti Germany sanawonongeke tikabwerera mbuyo nkukumbukira amene amazunguzira amazunzira ayuda ndimanena kuti ayuda anapezeka kuti anali ndi mascientist oti amafuna kuti awapangire mabomba a mtengo wapatali kwambiri, owopsa kwambiri, achilendo oti sanaonekepo pa dziko lililonse pa nthawi yomwe imeneyoyo. Maiko a developed apamwambawo anali akukonza dzida, akutani, aliyense amafuna kupanga zinthu za nyuwani zachilendo kuti ineyo ndikhale ndi mphamvu kuposa enawo. Anapezeka kuti ku Germany kuja munthu wina anachita discover kuti, ah, mukudziwa? Tikhoza kupanga bomba lachilendo kugwiritsa ntchito atom. Ndiye ndikati ndinene za atom, tipita ku physical science. Physical science, periodic table, ngati mukuikumbukira. Pa periodic table paja timaphunzira za ma atoms, ma nucleus, kuti amatani. Ndiye anazindikira kuti mu nucleus ndi mu atom muja, ukaitani, sindifuna ndizichita kufotokoza zambiri zoterozo, kuyambira pa periodic table paja anapeza kuti ma atom utaphatikiza chonchi maka zinthu ngati uranium muzaone maiko amene ali ndi uranium anthu amachita nawo chidwi kwambiri fact amafuna uranium chifukwa cha zomwe anazindikira zomwe anthu angachite nayo uranium nde adazindikira choncho ma german aja amafuna kuti apange bombalo koma nzeru zina zinali ndi ayuda sono nthawi imeneja mukati mukumbukire za achina Anne Frank anthu aja anali akupha ndi kumavulaza ayuda nde ayuda ana- anakwanitsa kuthawa kuphatikiza machani masayantisti ena kaya nditi ma physicist ena amene kuti anali magulu otani ochita discover kuti chani ma atom ukhoza kupanga nawo zina zake nucleus sono iwo aja anathawa pothawa nkuthawira ku america nde kumene anathawira kuja anakapeza kuti anakakumana ndi albert einstein physicist wa nzeru kwambiri amene anapanga zinthu zambiri anapanga theory of relativity eti ya sindingathe kuifotokoza zingowononga nkhani koma anapanga zinthu zambiri za sayansi zonena kuti kuti munthu uzifoto uzifufuze olo moyo umene tikukhaliramo kuti muganizire kuti mmene moyo unalili 1990 ndi moyo umene ulili panopo technology advancement yosiyaniranatu ndipo te- technology kupita kwina kwake kodi i think munthu kufa lero ndikudzadzidzimuka nkuzaona dziko ili after 50 years adzakhala ngati wapita kwa chilendo sangamvetsetse kuti dziko lake ndi lomwe lija chifukwa cha zinthu mmene zikusinthira kuti pali zinthu zambiri zoti munthu ukhoza kuzichitatako kuzifufuza ndikuchita nazo zinthu ndikuzisanduza zinthu zonena kuti pakali panopo zina zonse sitikuzitani sitikuziziwa pamene zina ena ali mkati mozitani mozifufuza ndiye uja atazindikira zimene zija anakumana ndi mmodzi mwa masayantisti aja adathawa aja ayuda aja anathawa ku Germany aja nde ananena kuti ii kumene tinaliko tu anthu anayamba kupanga chani bomba la nyuwani akuti kaya atomu ungatani nayo kaya ujayo kumva Albert Einstein atomu iye uja kupanga chidwi nkuyamba kuyang'ana iye uja nkukauzaso munthu wina iyi mpakana kudziwa kuti akuti ti ku germany kuja tawo amafuna kupanga bomba koma bomba lake amati nucleus ya mwatomu kaya zimatani aja aja nkuyamba tani nkupanga group kuti ah tiyeni tifufuzeni tidziwe zomwe iwo aja amafuna kupanga asanazitani asanazipange nde anachita set up gulu la ma physicists ndi ma scientist by the way physics ndi career path yamphamvu koopsa munthu amene angayithe amene amadziwa physics ndi ntchito zambiri zomwe anthu angagwire worldwide zonena kuti Za ndalamaso zambiri kwambiri nde amene amadziwa physics ngati mumayimvesesa tiyeni nazoni kenako ndipitiliza nkhani. Anapezeka kuti anthu aja team ija inayamba kufufuza kuyika periodic table ija yapa aziphatikiza ma chemicals awa ndi awa awone kuti kodi mu nucleus mu tingatanimo mu atomu mu tingatanimo zotero zotero mpakana Anawatenga anthu aja crew yonse anasankha munthu wina wake dzina lake Oppenheimer, J Robert Oppenheimer, kuti iyeyo ndi amene atachite lead chani operation iyi anali physicist wamphamvu kwambiri. Analitenga gulu lija ndikukaliyika ku dera lawo lawo amati ku kumene anapeza ngati desert chonchi ndiye pafupi ndi desert po ku New Mexico anasiya anthuwa ku Los Alamos kuti adzikhala kumeneko kuchita kuwapangira ngati ka, ka, ka town kawo kuti mwabwera kuzagwira ntchito mpakana mukwanitse ntchitoyo nde ma pres, president wa ku USA Truman anali asakudziwa asanauzidwe kuti kuli chi operation chonsechi nde anthu aja anakhala akupanga bomba lija mpakana anapezeka kuti akhala successful mu July 1945 pa nthawi imeneyo ankaona ngati kuti bombalo akhoza kuzakaponya ku Germany chifukwa choti amenewo ndi amene anali adani koma nkhondo ino inali itatani itatha ndi germany koma nkhondo inali isanathe ndi japan nde zomwe zinachitika anatenga bomba lomwe anapanga loyamba ndikulipanga test nde analipangira test muchani mu desert nde bomba lija ataliponya mu desert muja linaphulika ndiye linawala kuwala kuja kokhala ngati kuti kuku- kukupatsani nkhungu kuti simudzaonanso light yoyi- yoyipa of course anakayiphulisira patali nde chitaphulika chiutsi chake ngati kuti china chi- chinavindikira mtambowu chinapita mmwamba choopsa Linali bomba lonena kuti silinaonekepo padziko lapansi. Ndipo J. Robert Oppenheimer anayankhula mawu, ananena kuti, I am become death, the destroyer of worlds. I am become death, the destroyer of worlds. Ataona impact yomwe inapanga, panalibe anthu koma anaona kuti ichichi ipha anthu, ndi anakapanga report kunena kuti tamaliza chani project, bomba lija tamaliza. President wa ku usa truman anauzidwa nthawi imeneyo anapezeka kuti president wa ku russia stalin wa ku usa truman ndi prime minister wa ku ku uk churchill winston churchill anapanga meeting anapanga ngati ka komiti akugwirizana nthawi imeneyo zonse zili mushemushe iwo ndi amakhala ngati ino akuyendetsa dziko lapansi pa nthawi imeneyo anapezeka kuti anayiuza Japan kunena kuti mutipase unconditional surrender now mukapanda kutipasa surrender imeneyoyo tikuvulazani koopsa ndi anaseka ajapani aja akutiso chani awo tsono choti mungomvetsetsa nchonena kuti pa atatuwa amagwirizana amakambirana zonsezi nkumafika point yopereka ma threat ngati amenewo koma mmodzi yekha amadziwa kuti kuli bombalo enawo samadziwa za bombalo amadziwa ndi wa ku usa yekha wa ku russia ndi wa ku Britain samadziwa nde chifukwa chonena kuti ananyozera atapatsidwa warning ija a Japan anapitirizabe kumapanga za nkhondo chani nde Truman ndi timu yake anachita decide kuti okay bombali tiyeni tikaliponye kutiko ku Japan kuti anthu asiye nkhondo ndi ataganiza kunena kuti okay tikaponye city yake iti city yomwe anasankha inali Hiroshima chifukwa choti anali ndi mafactory opangira dzida chani inali city yonena kuti amayidalira pa nkhondo yomwe amapangayo Nde amafuna kuti achite destroy city yonena kuti akhale kuti akuwonongeratu dzida zawo komanso city yonena kuti inali ndi anthu ambiri. Ku Hiroshima kunali anthu 350,000 nde amati okay tiyeni tiawonongeni tiatani tialapitse. Nde anasankhanso city ina kunena kuti akaphulise after chani akakana. kuchita surrender after Hiroshima. Ndi anthu aja anauzidwa kunena kuti mupange prepare ma physicist aja bomba lija tikulifuna. Ndi anapanga bomba loti linali loonderako chonchi shape yake iyi. Muna sininganene ma, ma content yake. Komano inali yonena kuti linali la mphamvu limachita weigh 9000 tons analitenga bomba lija analiika pa ndege inali yonena kuti limayenera kuponyedwa ndi parachute nde anasankha crew yonena kuti itenge bomba lija ikatani likaponye anawapatsa date kunena kuti mupita pa 6 august 1945 mukaponya ku hiroshima mammawa ndege yomwe inatenga Bombalo dzina lake inali Enola Gay. Analipatsa dzina la munthu, akuti captain wa ndegeyo mayi ake anali Enola Gay nde ndegeyonso anayipatsa dzina amatchula kuti Enola Gay. Tsono mapilot ndi masoldiers amene anatenga bomba lija anangosankhidwa n'kuwuzidwa kunena kuti mutenga bomba ili mukaponya pakuti. Samadziwa kuti bomba lomwe atengalo ndi lotani ndipo lichita chani. amangoona ngati mabomba amasiku onse oti aponyapo basi paphulika pakonapo aponyapo paphulika pakonapo nde ananyamula bomba lija ulendo anakafika pamenepopo pamwamba pa ground zero pamene anawauza location yoti atani aponye nde anaponya bomba lija bomba lija limagwa koma linaphulika lisanagunde pansi ma pilot aja anaona impact ya kungophulika kwa nthawi imeneyoyo ndi chifunga chomwe chinakwera mmwamba chiutsi kutchinga mmwamba monsemo ndi mmene bomba lija kutentha kwake ndi kaya ndinganene kuti kaya ndingafotokozere chani mchichewa mphamvu yake inangopangiratu spread kilometers and kilometers away kungopita kuzungulira dera lonse anthu a mu ndege aja nkungoti yasi mmodzi yekha ati amene anayankhula kuti oh my god what have we done bomba lomwe linagwera ku hiroshima linapha anthu 100000 nthawi imodzi anangosungunuka ena anangosungunuka ena mabuilding kungosowa kungosungunuka inali bomba loti silinaonekepo kanali koyamba chinthu choopsa ngati icho chochitika pa dziko lapansi anthu 100,000 nthawi imodzi and after 4 days anakwana anthu 147,000 omwe after 4 days kenako anayiuza japan ija kunena kuti mwaona zomwe takupangani takupatsani warning simunatani simunamvere chitani surrender japan inakana kuchita surrender inati sitingachite after kuluza anthu 147,000 anangoti okay pa 9 august anatumanso ndege ina anatenga chani anatenganso bomba lina loyamba lija linali lopangidwa ndi uranium koma lachiwiri anagwiritsa ntchito plutonium ananyamula lachiwiri lino nde linali loopsa kwambiri limachita weigh 10000 tons ama analikonza kunena kuti ili lino nde likasakaza kuposa loyamba lija anawapatsa tauni yomwe amanena opita komano ndege ija itanyamuka tika- anakakumana ndi chif- ndi- ndi- ndi fog nkhungu weather sinali bwinoyi kumene amapitako nde anaona kuti ah, ulendo uwu sitikukwanitsa ayi weather sili bwino nde anawauza kuti ah tembenukani simungapite kumene kuko ndege ikhoza kukagwa chifukwa cha weather nde anatembenuka kenako anati ah, mbali ina iyitu kuli clear and kunali ku tauni ina ya nagasaki nde anati chabwino ingopitani mukaponye ku nagasakiko nde pa 9 august 1945 bomba ilili la nyuwani lomwe amalitchula kuti fat boy kaya chifukwa chani anakaliponya ku nagasaki linaphulika chimodzimodzi ndi lina lija ili linalinso loti loyipitsitsa kuposa lina lija koma iyi inapha anthu 74000 nthawi imodzi si inaon- inaononga kwambiri anthu 74000 nthawi imodzi ndi anthu ambiri koma sina impact yake sinapose ina ija iwo aja amaona ngati iposa ina ija koma chifukwa chomwe sinaposere ina ija dera ilili linali la mapiri linali lati mapiri mapiri chani nde inakanika kusakaza amene inasakanizira kwina kuja komano after bomba lachiwirili japan inatani inapanga surrender ananena kuti basi ta- tachita surrender emperor wawo ananena kuti ayi sitingapitirizenso nkhondo anatani anakasainira surrender nkusandukano basi japan nkukhala m'manja mwa nda- mwa usa ndeno ndimati nkhani yanga ndi impact ya nkhondo ndifuna ndikambe nkhani ya bomba limene linaphulitsidwa ku hiroshima ndi ku nagasaki ndi anthu amene amakhala mderamo bamboyu dzina lake ndi takato michishita takato nthawi imeneyoyo anali mnyamata anali mwana amakhala ndi mayi ake ndi sister wake nde tsiku limene bomba linakatani linakagwera ku nagasaki sister wake anali kuti akupita ku sukulu koma mayi ake anangodzuka nkunena kuti lero sukupita ku sukulu sister wake uja nkupsa mtima kuti aa sindikupita ku sukulu chifukwa chani ndikufuna ndikakumane ndi anzanga amayi ake aja anakana ananena kuti iweyo sukupita ku sukulu lero atafunsitsa kuti chifukwa chani anamuuza kunena kuti ndili ndi bad feeling lero china chake chikundisowetsa mtendere lero ukhala pakhomo basi amayi aja nkumutenga ndani takatoyo kupita naye kumsika anamusiya mchemwali wakeyo mnyumba ali kumsika muja anangomva chiphokoso ndikungoona white samadziwa kuti ndi chani mmene amadzayang'ananso anapeza kuti akwiririka chilichonse chaphwasuka anthu anawasokolosa sokolosa amayi ake aja anapulumuka anamutani anamudzutsapo nde anathamanga amathamangira ku nyumba kuti akaone kuti mchemwali wawo uja aliko nde anapezeka kuti atakafika anapeza kuti mchemwali wakeyo analipo ndipo anali moyo nde unali mwayi onena kuti anamvera mayi ake chifukwa chonena kuti bomba linagwera pambali pa sukulu ndipo sukulu yonse aliyense amene amene amene anapita ku sukulu tsiku limenelo anatani anaphedwa. Imeneyo ndiye nkhani ya Takato. Uyu ndi Shigeko Matsumoto. Shigeko amakhala ndi azichimwene ake ndi makolo awo. Komano chifukwa cha nkhondoyo ntha- masiku amene ufati masiku ena nanga sikumabwera ndege zimadzatani zimadzagwetsa mabomba nde anakonza malo ma bomb shelter kokabisala kuti ko- komakhala bomb proof

ndi amadikirira agogo awo kuti abwera azatenge ndi anangokhala ku bomb shelter komwe kuja anthu aja atatulukatuluka kuti ife tapita tapita kenako anangoona phulikeni chinthu kungomva kuwala kuti chi blinding light kungowala mzinda wonse kenako pomadzayang'ananso aliyense wakagwera uko wakagwera uko wakagwera uko kenako anangodabwa anthu akubwera akukokana akukankha akule- akulira anthu onena kuti minofu ingogwa pathupi lawo ena khungu litachoka ena ndi ongotupa ena ndi oduka ziwalo onse akutani akubwera nde iwo anapulumuka chifukwa chonena kuti ankadikirira agogo awo nawonso bweza atatani bweza atakaphulika nawo nde wina Yamawaki Yamawaki anali ndi zaka 11 amasewera ndi azinzake ndi azibale ake nayenso anali ndi azichimwene ake mmene bomba linazaphulika chimodzimodzi aliyense akuti timangokhala white white wake wo- wokupha m'maso uja kenako aliyense wagwera uku wagwera uku anthu anadzidzimuka pamenepaja kudzuka iye atadzuka nawo kumayang'ana chachitika nchani anadabwa akuyendayenda anakumana ndi azichimwene ake azichimwene ake anali akuluakulu kwa iye nde azichimwene ake aja amati "Ah, tiye tikayang'ane ndani abambo athu fa abambo awo anatapita ku, ku ntchito ndi aliyense amayang'ana abale ake kumanena kuti abambo athu ali kuti ndi ali munjira anakumana ndi anzawo a abambo akewo akuti atatupa ati kutupa kwake ngati chibaluni osatinso kutupa kwabwinobwino koma alibenso khungu kungokhala charedi chotupa akuti zi- a- samazindikira chifukwa chonena kuti anachita kuwayitana anawo konko ati nkuwafunsa kuti ndikuti tandiyang'ana ine ndikuoneka bwanji akuti anawo anangoti mukuoneka ngati mwatupa basi nkutembenuka ana aja kumapita komanso nangasi njira yonse amati akamayenda makhala kuti paliponse pali anthu okufa kumachita kudumpha mitembo nangasi anthu angofa paliponse iwo ali tiyeni tikayang'ane bambo athu kenako anangomva phi kucheuka akuona anzawo a bambo ake aja agwa pansi nawonso atani afa iwo kumapitirira kumayendabe njira yakutiko yakuntchito kwa abambo awo kenako akupitabe aona abambo awo aja koma atagona pansi ndi anazindikira ndi mmene zinthu zinali kuti abambo awo ndi oti amwalira ndi anayandikirabe kukambirana kuti tiyeni tawanyamuleni tipite nawo tikayike maliro ndi atayesera kuti awagwire awanyamule akuti anangogamuka ngophwasuka koma chomwe chinatsalira mkatimo ubongo wokha ndi omwe unaoneka kuti uli bwinobwino ndi akuti ana aja anachita mantha ndi kuyamba kufuula ndi kuthawa Akuti anathawa sanabwererenso kuona bambo awo komaliza kunali kutiko kunali kumeneko nde inali bomba lomwe akuti linachita wipe out ena amatha mtundu wawo wonse kupeza kuti wathera pamene mitundu ya anthu ena inathera pamenepopo eh? ndi anthu ena khungu linangochokeratu ena akuti amati after kutha chaka thupi likumayamba kumamera ngati kuti pakumera maglasi pa khungu lawoli anthu ena amangosanza radiation poisoning akuti amapsya kumapsya thupili osati kumangomva moto thupili sikuti akuyaka ni moto koma kumangomva kuyaka chifukwa after two days after bomba lija kunayamba kugwa mvula koma mvula yake amayitchula kuti black rain sinali mvula ya normal komanso mvula yonso inali ndi radiation radiation nzija zimapangitsa khansa zija nde zimagwera anthu komanso apuma kale zimipweya zimene zija zachabe zija ndi anthu anthu amangosanza amangotani samadziwa kuti zathera bwanji amati akangomva kuyabwa kungokanda mmutumu chikopa chonse kungochoka ndi tsitsi lomweli kumangonyomphoka chilichonse zina zoopsa zoti mpaka na masoja ena anangoyamba kumangodziombera okha kuti kukanika osamvetsetsa kuti kuona kuti zomwe zachitika anthu awawa akuzunzika chonchi kenako Hi- hiroshima ndi ku nagasaki kunangoyamba kuyaka moto kunayaka moto kwa masiku zinaoneka kuti zinali zoopsa kwambiri nde patangotenga mawiki ochepa anthu anayamba kudwala zina zake akuti radiation poisoning kenako anthu amapezeka ndi khansa maka ya m'magazi leukemia chifukwa cha radiation poisoning cha radiation uja anthu amene olo ndi kuti sanapse nawo koma anazipuma zimene zijazi basi khansa ena khansa ya mimba ena khansa makhansa osadziwika bwino zomera zimene zinapsa pamene pa- m- malo enawo pamene zinthu zina zomwe zimadzamera za nyuwani zimamera zodabwitsa zoopsaopsa chonchi kunena kuti zinthu zinasinthiratu zinaonongekeratu ndi anthu anayamba kusamuka koma munthu wina anadabwitsa anachita tsoka anapezeka kuti kutaphulika ku hiroshima kuja pa 6, o- pa, pa 6 august 1945 iye anapulumuka ndi anathawa anali oti wangobwera ku hiroshima kuchoka ku nagasaki kwawo anabwera kuti akudzagwira ntchito ndi anakwan- anakwanisa kutuluka kubwerera kupita ku nagasaki anangofika ku nagasaki next day kupita ku ntchito kumakauza anthu kuti simukhulupirira bomba lomwe laphulika uko kwaphulika bomba ndipo lapha anthu mwakuti anthu kumene kuti sizingatheke anthu onsewo ali mkati mwa conversation imeneyoyo mpamene tu bomba lina limagweranso kutiko ku nagasaki kuti wathawa uko kupita kwawo kwaukonso nkukaphulika bomba lina koma mabomba onse awiri anatani anapulumuka anapulumuka anakhala ndithu zaka zingapo mpaka ana nayenso anadwala khansa ya mmimba anafa nayo sono khansa makhansa ake simakhansa ngati amasiku anowa chifukwa chonena kuti anayipuma yeniyeni radiation yoopsa ija yachabechabe ija ima sumadwalanso nthawi yayitali imakhala khansa yake yoyipitsitsa ija yoti basi nde zinapezeka kuti basi after zaka khansa inasandukano matenda aakulu kwambiri ku japan chifukwa cha radiation poisoning ija zimapezeka kuti anthu amene amape- am- amene anali ndi zimimba ana amango- amangomwalira olapo amabadwa odabwitsa ndi zilema zachilendo zodabwitsa kuti anawa bwanji nde amakhulupirira kuti kupuma zima radiation ndi zima chemicals zomwe anapuma kunas- kunasintha even genetic code yawo si anthu omwe achasoyi moti amasalidwa kufikira pa tsiku la lero ngati anthu amadziwa kuti o awa anali ku hiroshima anazipuma nawo amatha kusadzapezanso banja chifukwa choti anthu akuopa kuti ii sitidziwa kuti mthupi momwe munaonongeka bwanji ndi kuti ana athu adzakhala adzakhala ndi ma- mavuto zinthu zake zoterozo mm? ndi nkhondo imaphweka ikakhala patali nkhondo imaphweka pomaona anthu ena olopo yankhula kuti ee timenya nkhondo titani palibe chinthu choopsa ngati nkhondo nkhondo ndiyoopsa chifukwa choti sudziwa kunena kuti kuchita ni impact bwanji komanso nthawi zambiri simudziwa kuti nzanuyu ali ndi chida chani panopo kufikira lero mumaona kuti maiko ngati america russia akadali pa mpungwepungwe koma mpungwepungwe wawo nawonso unayambira pamene popo atadzidzimuka kuti ee eh, eh, anzathu munali nzida izizi osatiuza ena aja iyayi iyayi basi maudani awo anayambira pamene panati oo uteko mmatibisira zinthu nafenso tipanga zathu nafenso tipanga zathu basi pamene zawo zinayambira mpaka lero amakangana koma chiyambi chake chinali chimene chocho zikomo kwambiri